Welcome back to my class. We have Igbo language. Our topic today says difference between number one, omenala, that is culture. Number two, ọdịnala, and number three, ọdịbendị. Ndewonụ maka isonyere anyị. N'ihe ọmụmụ anyị nke taa, anyị ga-eleba anya n'ihe dị iche nke mbụ na omenala ya bụ culture n'asụsụ oyibo people's way of life ya na nke ịbụọ ọdịnala tradition nakwa nke ịtọ ya bụ ọdịbendị na-etufughi mgbe ọbụla ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ nke mbụ bụ na omenala a bịa n'oyibo a kpọọ ya culture people's way of life otu ndị mmadụ si ebi ndụ ha ọ gụnyere otu ha si ekwu okwu ya bụ their language asụsụ ha na-asụ ọ dị n'omenala otu ha si esi nri their own style of food otu ha si ewu ụlọ obibi ha okpukperechi ha otu ha si eyi akwa nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọ ya ka a na-akpọ culture people's way of life a bịa n'Igbo ọ bụrụ omenala ha si anụ alụmdi na nwunye ha ihe niile a bụ ihe e jikọrọ ọnụ a kpọọ ya omenala nke ịbụọ ya bụ ọdịnala ya bụ tradition ọdịnala gụnyere ihe dị adị n'obodo nke mbụ gụnyere alụmdi na nwunye maka ihe a bụ ihe dị adị tupu a mụọ gị nwata tote o tokwuru o so n'ọdịnala ini ozu ini ozu bụ ọdịnala ike ekpe sokwa na ọdịnala ya bụ ọ bụrụ na onye okenye emewe agadi ihe ọbụla bụ ihe nweta ya akụnụba ya o nwe ọ ga-abịa keere ya ụmụ ya otu o kwesịrị isi kee ya oge ọ ka dị ndụ otu n'otu o sokwa na ọdịnala ụfọdụ na-aghọtahie ọdịnala chee na ọ bụ ịgọ mmụọ ọdịnala abụghị ịgọ mmụọ mana ịgọ mmụọ sokwa n'ime ọdịnala maka na ọ bụ ihe dị adị ịgọ mmụọ abụghị abụghị sọ ya bụ ọdịnala e nwe ọtụtụ ihe ọzọ gụnyere ọdịnala dịka anyị gụpụtara ebe a nke mbụ ike ekpe ya bụ ikere ụmụ gị akụnụba gị ma ọ bụrụ na i rugo okenye jiri aka gị keere ha otu o kwesịrị nke ọzọ bụ alụmdi na nwunye ihe a bụ ihe dị adị tupu a mụọ gị ọ bụghị gị dewere ya nke ịtọ bụ ini ozu onye ọbụla nwụrụ a ga-eni ya eni ma ọ bụrụ ndị na-eni eni maka na e nwere ọtụtụ mba ndị ụfọdụ bụ onye ha nwụọ ha eweta ite akpụrụ akpụ nke nwa oyibo na-akpọ earthen pot or clay pot ha eweta ya ha suo onye ahụ ọkụ oge onye ahụ nwụrụ ha ekporo ntụ ya wụnye n'ime ite ahụ gaa wụnye na gịnị gaa tụfuo n'ime mmiri enwe mba na-eme otu ahụ ihe anyị na-akọwa bụ na omenala dị iche n'ebe ọdịnala dị ọ bụ omenala ka eji eme ọdịnala ihe ịma atụ ọ bụrụ na mmadụ achọọ ịnụ anụmdi na nwunye etu esi anụ nwaanyị n'obodo ahụ a ga-abịa jikọọ aka ọnụ kwado ihe ọbụla otu ndị obodo ahụ si anụ nwaanyị nsi eme omenala ha n'ịnụ nwaanyị ha ewere ya bịa mee anụmdi na nwunye ahụ mbụ ihe dị adị mba ọdịnala ya ka m ji sị gị na eji omenala eme ọdịnala ọdịnala abụghị ịgọ mmụọ abịakwa maọbụ ihe dịka ini ozu bụ ihe dị adị na onye nwụrụ na a ga-eni ya maọbụ ndị na-eni eni ịgọ mmụọ abụghị omenala ịgọ mmụọ bụ sokwa na ọdịnala ị ga-ahụ obodo ụfọdụ nwata tote asị na mbara ezi dị otu a na ọ bụ ha bụ ndị na-agba afa ụfọdụ ezinụlọ bụ ndị ọ dị n'aka ịgọ ụfọdụ mmụọ na be ha maọbụ na ngwuru be ha onye nke a gọcha o mee agadi ya nwụọ n'ezinụlọ ahụ kwa ị hụkwa onye ọzọkwa ga-ebinikwa nọchikwa ọnọdụ ahụ ya nka na-ekwu na ọdịnala ọ dị adị mana ọ bụ omenala ka eji eme ọdịnala maka na o nwere usoro usoro ihe a ga na-eme wee na-akwado ọdịnala ahụ ọdịnala abụghị ịgọ mmụọ ọtụtụ ihe bụ ihe dị n'ime ọdịnala dịka anyị kwuru ma ini ozu ma ịnụ nwaanyị ma ike ekpe ya nakwa ịgọ mmụọ na ọtụtụ ihe ọzọ sokwa n'ime ọdịnala nke ikpeazụ ya bụ ọdịbendị dịka aha ya si kwuo ọdịbendị ọdịbendị pụtara a bịa n'anị Igbo eziokwu na Igbo bụ ofu mana o nwere ihe mpaghara anị Igbo nke a ga na-eme ndị nke ọzọ agaghị ama anya ya maka na ọ dịhọ be ha ihe dịka ite nkwụ abịa n'ala Igbo enwe ọtụtụ mba ama ama ndị na-ete nkwụ ndị na-etete nkwụ ọfụma anyị na-anụ ya n'akụkọ asị gị gaa mgbo ndị mgbo na ha na-ete nkwụ ọfụma ite nkwụ bụ ihe ji mara ndị obodo ahụ maọbụ Enugu steeti na ha na-enwe mmanya dị mma abịakwa na ihe dịka ịkpụ ite o nwere mba na-akpọ ịshagụ eji ịkpụ ite mara ha ha na-akpụ ya ọfụma ọtụtụ mba n'ala Igbo na-aga obodo a m kpọrọ aha ịshagụ na-aga egote ite akpụrụ akpụ dịka nke ejikwa eshi nnu a na-akpọ njagba dịka ite eji echu mmiri n'oge gboo ugbu a kwa ma nke eji awụnye aja emepụta mmiri nnu ihe ji mara mba ọ ya bụ ọdịbendị ọtụtụ obodo dị iche iche n'ala Igbo nwekwara ihe ji mara ha ihe dị be ha eji mara ha abịa dịka ishi nnu enwe ndị ọ dị be ha imepụta nnu ha weta mmiri nnu ha eshie ya mee ya ọ ghọọ nnu eji ya na-eri nri abịa na ebonyi steeti o nwe obodo a na-akpọ uburu ha nwee nnukwu mmiri nnu ha ji eshipụta nnu nke jikwa zụọ ọtụtụ mmadụ jikwa zụọ ọtụtụ mmadụ n'oge agha mgbe gboo obodo ọzọkwa dị na okpuru ọchịchị ọhaọzara dịka ọkpọsị obodo ọzọcha na ebonyi steeti ndị nwekwa mmiri nnu a eji ya mara ha ya ka eji baa ha salt of the nation ọ ya bụ ọdịbendị eji mara mba abịakwa na okpuru ọhaọzara e nwekwara mba bụ ịkpa ute ute ji edina edina ha bụ aka ọrụ ha ha kpachaa ya ọ na-ama ị gaghị agaghị ekwu maka na inebe anya ihe ọbụla akụrụngwa niile ejikwa akpa ute ahụ ọkwa n'obodo ha ka ọ dị ka ọ na-ekwukwa ya ka ejirikwa ya ọdịbendị ihe a na-akọwapụta bụ ọdịiche dị n'omenala ọdịnala ya na ọdịbendị abịa na be anyị bụ o nwe ndị aka ọrụ ha bụ ize mmiri na mbara ezi ha anaghị aga ya ekwu onye zochaa mmiri onye ahụ ka mee agadi ya nwụọ n'ezinụlọ ahụ kwa ịhụkwa onye ọzọkwa ihe a ga-adọka bịa manye onye ahụ na-ezokwa mmiri ọ sịkwadị ya bụrụ obere nwa ọ ga na-emekwa ya titi rukwa mgbe ọ kakwara nka rutukwa onye ọzọ ma ọ bụrụ na ọ nọghọzi n'ọdịbendị bụ ndị ama na ihe a bụ aka ọrụ ha dịka ndị na-akpụ ite anyị kpọrọ ịshagụ ihe ọbụla eji akpụ ite ọ dị na be ha ọ dị adị ngwanụ ị nwere ajụjụ jụọ anyị chetakwa na ọ bụ gị na Rejoice Chinwendu TV na-enwe ọmụmụ ihe n'oge ugbu a ngwanụ ka emesienụ ka ọ dị n'oge ọzọ